Go raibh maith agat, a Thomáis. So níl fhios agam an mise an duine is fearr le normal a dhéanamh ar aon rud ach, um, sure, déanfaidh muid, bainfidh muid triail as seo. Trí rud i gceist agam a dhéanamh ar maidin, más féidir liom. An chéad cheann ná cuid de mo scéal phearsanta a inseacht, más ea, like, cad as nó cén chaoi gur tháinig mé ar an stuff seo. Rud éigin faoin eolaíocht a chur trasna. So má thagann tú amach as seo agus tá cuimhne agat ar rud éigin faoi ghné éigin den eolaíocht, b'fhéidir go mbeadh cineál spéisiúil nó ábharúil agus b'fhéidir go gcuimhneoidh tú arís air, beidh mé sásta. Agus an tríú rud ná rud éigin faoin gcaoi a oibríonn an eolaíocht. go ginearálta, so rud éigin faoin eolaíocht é féin. So is mór an méid é sin le tabhairt faoi laistigh de cineál cúig déag nóiméad nó fiche nóiméad nó mar sin ach feicfidh muid, feicfidh muid linn. So an teideal cineál aisteach atá agam air seo ná Tóraíocht an Imdhíon-fhaireachais agus tá mé chun chuile rud a mhíniú ansin. Tóraíocht, tá's agam céard é sin, tá, b'fhéidir go bhfuil Tóraíocht Dhiarmada agus Ghráinne léite agaibh, tá mise á léamh faoi láthair agus sin an príomh-fáth go bhfuil an teideal sin ar an léacht, go bhfuil, go bhfuil mé cineál léamh seo faoi láthair agus ansin rith sé liom, go bhfuil neart tóraíochta i gceist leis an cineál obair a dhéanann eolaí chomh maith. Bíonn muid ag tóraíocht rudaí. Tóraíocht, bhuel, ba mhaith leat a rá go bhfuil muid ag tóraíocht na fírinne, an bhfuil? Beidh le feiceáil. B'fhéidir go bhfuil, b'fhéidir nach bhfuil uaireantaí. Ach an imdhíon-fhaireachas, sin rud éigin a mhíneoidh mé amach anseo. So sin an cineál, an gné den eolaíocht b'fhéidir nuair a fhágann tú an puball seo i ndiaidh na léachtaí seo, b'fhéidir uair éigin amach anseo go gcuimhneofar ar an coincheap, ar an gcoincheap seo. B'fhéidir go bhfuil sé tuairim agat faoi cheana féin, b'fhéidir nach bhfuil. So, you know, fágfaidh mé é seo ar lár mar tá cineál mo scéal phearsanta ar fad inste ag Tomás agus sábhálann sé sin am orainn. Chuaigh mé síos go dtí an Afraic Theas, thosaigh mé amach i mBaile Átha Cliath, tá mé ar ais i nGaillimh anois agus ehm, ach le díriú isteach agus l'am a spáráil, tá mé, tá cupla rud ó thaobh cúlra eolaíochta de a chaithfidh muid a bheith inár n-intinn. So má tá muid in ann an pictiúr seo a chur inár n-intinn beidh linn. So. Tá a fhios againn go léir go bhfuil córas imdhíonach againn, nó imdhíon-chóras againn. Sin an fáth nach mbíonn muid tinn an t-am uilig, sin an fáth go bhfuil muid in ann troid in aghaidh víris agus rudaí mar sin. Ach b'fhéidir nach bhfuil fhios agat, nó b'fhéidir nár chuimhnigh tú, b'fhéidir go bhfuil fhios agat, go bhfuil dhá ghné de. Tá an chuid inbheirthe, an chuid a rugtar linn leis agus atá cineál seasta agus nach n-athraíonn, agus tá an chuid. atá faighte agus atá oiriúnaithe, téann sé sin in oiriúint do na rudaí a thagann orainn, sin an fáth go n-oibríonn vacsaín agus rudaí mar sin. So tá an dhá ghné den rud agus laistigh den chóras imdhíonach faighte, an rud atá oiriúnaitheach, tá dhá ghné de sin chomh maith, tá an chuid ceallach agus an chuid lionnach. Agus an difríocht idir an dá rud ná an chuid ceallach, bíonn sé ag díriú isteach ar cealla agus céard atá mícheart le cealla, ár gcealla istigh inár gcorpanna. Agus an rud lionnach, tá sé ag díriú isteach ar rudaí atá ag sreabhadh timpeall orainn. So sin an rud atá faoi. Agus beidh muid díreach ag díriú isteach ar ceann amháin de na rudaí sin. So beidh muid ag díriú isteach ar an rud ceallach. So sin an córas imdhíonach ceallach a bhíonns ag díriú isteach ar cealla atá rud éigin mícheart leo. So sin atá, sin ábhar na cainte seo, tá muid ag caint ar rudaí cealla. atá mícheart ar bhealach eicínt, agus b'fhéidir nach bhfuil fhios agat go an chaoi a oibríonn sé sin. So an chaoi a oibríonn sé sin, tá sé an-chosúil leis an an rud seo, an banna rosta ar bhealach, atá á gcaitheamh againn ar fad ins an Picnic Leictreach. Gach ceall, bíonn air a chuid credentials a thaispeáint, ar bhealach. So caithfidh sé rudaí a thaispeáint ar dhromchla an an an chill, agus ní hamháin rud amháin ach caithfidh sé na mílte rudaí a thaispeáint ar ar dhromchla an ceall. Mura bhfuil sé ag taispeáint na rudaí sin, maraítear é. Caithfidh tú rudaí a thaispeáint, caithfidh tú a thaispeáint go bhfuil tú kosher, mura bhfuil, maraítear thú. So sin na rialacha. Agus an rud atá ann ná, má thaispeáineann tú rud éigin ar dhromchla an cheall nár cheart a bheith ansin, maraítear thú. Right, agus na rudaí, an leaid a maraíonn thú ná an leaid seo, an T-chill scriostóra. Bouncers móra millteacha, ach bouncers. cineál dian chomh maith, bouncers le gunna so agus cuireann siad an piléar i do chloigeann má tá tú taispeáint rud nár cheart duit a bheith a thaispeáint. So sin na rialacha agus anois an gné eile den rud seo táim ag iarraidh a tharraingt isteach ná an ailse. So ní raibh ní raibh muid ag labhairt leis faoin ailse go fóilleach agus cén bhaint atá ag an ailse leis an gcóras imdhíonach. So sin an rud atá muid chun a bheith ag caint faoi i ndáiríre. So tá an-an-chaint na laethanta seo faoin ailse agus an gcóras imdhíonach. B'fhéidir go bhfuil aithne agat ar dhuine éigin atá ailse orthu agus a fuair cogais a bhain leis an gcóras imdhíonach. An dul chun cinn, cuid den dul chun cinn is fearr agus is dóchaisí ó thaobh dul i ngleic le hailse na laethanta seo, baineann sé leis an córas imdhíonach a úsáid le díriú isteach ar ailse. So cén chaoi an oibríonn sé seo? Bhuel oibríonn sé ar bhealach an-chosúil, ar bhealach an-chosúil leis an chaoi go n-oibríonn an rud a thaispeánamar soicind ó shin. An bunús atá le hailse, ná sóchán nó mutations. So, sin an rud a thugann ailse dúinn go hiondúil. So, tarlaíonn rud éigin ins an DNA, bíonn botún ins an DNA, agus ligeann an botún sin cead do cill dhul as riocht. So, sin a tharlaíonn, sin an rud as a dtagann ailse go hiondúil. So, seo an pictiúr, más maith leat. So, seo na cealla atá agat i do chorp, gach rud ag déanamh mar ba cheart dó a déanamh, ag déanamh, ag obair ar son do choirp ar fad. An fhadhb atá ann ná, anois is arís, tarlaíonn botún i gceall amháin agus de bharr an bhotúin sin tá an ceall, an chill sin in ann dul ar aghaidh agus é féin a mhéadú ar mhaithe leis féin. So an rud atá ann ná faigheann duine éigin, faigheann ceall, cill éigin, athrú éigin a ligeann cead dó a rogha rud a dhéanamh agus tá sé anois ag gníomhú ar a son féin. Má tá sé ag gníomhú ar a son féin, tá sé ag déanamh cóipeannaí dhó féin agus faoi dheireadh bíonn meall ann agus bíonn ailse. Agus sin go bunúsach an chuid is mó den ailse, sin an chaoi go dtagann sé ort. So conas dul i ngleic leis sin? Bhuel, is féidir leis an gcóras imdhíonach ceallach dul i ngleic leis sin ar an gcaoi go raibh muid ag caint faoi cheana féin. So tá an ceall, caithfidh an ceall na bainní rosta ar fad atá á chaitheamh aige a thaispeáint, má tá rud éigin ann, nár cheart a bheith ansin so tá sóchán ann, tá an cumas ag an gcóras imdhíonach é sin a fheiceáil agus an chill sin a mharú. So tá sé sin an-dóchasach, tá sé sin iontach so tá córas againn chun na cealla a mharú agus ní hamháin go n-oibríonn sé ach gur sin é a bunús de réir roinnt mhaith teoiric atá tar éis forbairt le cupla bliain anuas. Sin an bunús atá leis an gcóras imdhíonach. So ní, tá daoine ann a chreideann gur, gurb é bunús éabhlóide an chórais imdhíonach ná troid in aghaidh ailse, tríd déanamh cinnte go bhfuil gach rud ag déanamh mar is ceart, cineál póilíní míleatacha an choirp, gurb é sin an bunús atá leis seachas pataigíní nó viruses nó víris agus rudaí mar sin. So tá an teoiric sin an-tábhachtach agus é bunús an-chuid de na bealaí a théann muid i ngleic le hailse. Teoiric eile atá bunaithe air sin, agus tá an eolaíocht i gcónaí ag tógáil ar na rudaí atá ann cheana féin, só sin an chaoi atáimid ag obair mar eolaithe, táimid ag foghlaim agus ag iarraidh tuiscint a fháil ar an teoiric go léir atá ansin cheana féin agus ansin táimid ag iarraidh cur leis. Só má tá an teoiric sin ann, má ghlacann tú leis go bhfuil an córas imdhíonach in ann dul i ngleic le hailse, agus is cosúil go bhfuil, tá's agat go bhfuil mar táimid in ann, ailse a stopadh, leis an gcóras imdhíonach a dhíriú isteach ar an ailse, an-chuid dul chun cinn á dhéanamh leis sin. Má ghlacann tú leis sin, bhuel, is féidir a rá, bhuel, cén fáth, má tá an córas imdhíonach iontach seo againn, go bhfuil ailse ar dhuine? Agus ceann de na teoiricí ansin ná, seo cineál pictiúr nó cartún den teoiric a thógann air sin, agus an teoiric atá ann, a tháinig chun cinn just cupla bliain ó shin really, ná, go bhfuil córas imdhíonach agat agus tá an córas imdhíonach cosúil leis an gcriathar seo ach bíonn poill ann, bíonn rudaí nach bhfuil an córas imdhíonach in ann a aithint. Cuireann an córas imdhíonach stop le go leor de na sócháin seo a d'fhéadfadh ailse a chur ort ach cuid acu, tagann siad tríd agus ansin bíonn ailse ort. So sin ceann de na teoiricí atá ann. Roinnt páipéirí mór millteacha ag teacht leis an teoiric sin le déanaí, seo cúpla, abair, cúig nó sé bhliain ó shin. Seo. An chaoi a oibríonn, just mar cineál, cineál eolas faoin gcaoi a oibríonn an eolaíocht, oibríonn an eolaíocht tríd rudaí a chur amach in foilsiúcháin agus bíonn cineál foilsiúcháin ar leibhéil éagsúla, brath ar cé mhéad meas atá ar an iris ina bhfuil an foilsiúchán sin. Tá na foilsiúcháin, tá an iris seo ar barr ar fad an dréimire so tá an-mheas ar na páipéirí seo. Agus tá na páipéirí seo a rá na sócháin, na mutations, a chuireann ailse ort, tagann siad tríd na poill sa gcóras imdhíonach, go bunúsach. Agus bhí muid ag iarraidh tóigeáil ar sin agus muid ag diriú isteach ar an, ar na sonraí iontacha atá bailithe ag ár gcomharsain san, sa mBreatain. So tá rud éigin ar a dtugtar an UK Biobank agus tá 500,000 duine tar éis páirt a ghlacadh san oll-taighde seo. so 500,000 duine agus tá, leis na sonraí atá ar fáil ansin, tá's againn go leor leor rudaí, tá an géinitíp ar fad againn, so tá's againn go bunúsach cá bhfuil na poill sna criathar nó sna córais imdhíonaigh atá ag na daoine sin. Agus tá tú in ann díriú isteach ansin agus a rá, ok, na daoine is mó a bhfuil poill acu, a ligeann isteach na sócháin is mó a bhfuil baol leo, an iad sin na daoine atá fáil ailse? So sin cuid den rud a dhírionn muid isteach air, an iad sin, so an féidir linn fiosrú a dhéanamh ar sin? Agus an freagra ná ní féidir. So ní baileach, níor oibrigh sé. So níor oibrigh sé ar chor ar bith, níor oibrigh sé. Bhí, fuair muid toradh nach raibh muid sásta leis mar is toradh diúltach é ach tarlaíonn sé sin go mion minic ins an eolaíocht agus caithfidh tú glacadh leis an toradh diúltach chomh maith leis an toradh dearfach. Agus ba cheart iarracht a dhéanamh na torthaí diúltacha a chur amach? Mura bhfuil tú ag cur na torthaí diúltacha amach, beidh claonadh ins an gcóras. So, ní raibh sé sin ar chor ar bith. Agus thug sé sin orainn dul ar ais sna páipéirí seo a bhí ag rá, agus tá an-ard mheas ar na páipéirí seo, seo páipéirí atá i mbarr an dréimire mar a bhí mé a rá, tá a rá go bhfuil an ailse ort de bharr go n-éalaíonn na sócháin seo tríd na bearnaí go bunúsach. dhírigh muid isteach ar na páipéir seo agus ar bhonn cineál mion-anailíse a dhéanamh ar na páipéir seo fuaireamar amach go bhfuil siad go hiomlán, uilig is go hiomlán mícheart. Ok, agus sin rud éigin aisteach agus tá siad uilig is go hiomlán mícheart de bharr ar chúiseanna staitistice, matamaiticiúil a bhaineann leis an chaoi go ndearna siad an anailís. Agus rud a bhí, so chuir, d'éirigh linn de bharr go raibh siad. Sin mícheart, chuir muid páipéar amach a rá go bhfuil sé sin mícheart, agus sin é an chaoi a n-oibríonn an eolaíocht arís chomh maith, cuireann duine amháin rud éigin chun tosaigh, tá an deis ag gach duine dul ina aghaidh. Ach, so chuir muid é seo amach, mórán ag an am céanna, chuir dream eile, thug dream eile faoi deara go raibh fadhb leis an rud seo chomh maith, chuir siadsan páipéar amach. So tá sé anois an taoide ag tiontú in aghaidh an teoirim sin, ní hé sin mar an chaoi a n-oibríonn sé. So tá rudaí eile taobh thiar dó, agus. Shíl mé go mbeadh sé spéisiúil díreach é seo a úsáid mar bhealach le smaoineamh faoin eolaíocht go ginearálta. So, cén fáth go raibh sé sin ann? Cén fáth gur foilsíodh é seo, más rud é go raibh sé go hiomlán mícheart? B'fhéidir gur chreid siad go raibh sé ceart, agus tarlaíonn sé sin, tarlaíonn sé sin. Tarlaíonn sé go ndéantar dul chun cinn píosa ar phíosa de réir a chéile. Ach chuir mé seo suas chomh maith, Declaration of Interest, bíonn sé seo ag bun na páipéir ar fad, agus deireann siad ag bun seo, the authors declare no competing interests, right, agus tuigeann tú, ar ndóigh, ciallaíonn sé sin nach raibh siad páirteach in aon chomhlacht a bhí taobh thiar den taighde seo nó a nglacfadh buntáiste ón taighde seo, ach ar bhealach, tá eilifint sa seomra. Agus an eilifint sa seomra ná go mbíonn tóraíocht de chineál eile ar siúl chomh maith, so tá muid a rá, bhuel, ba cheart, Tá muid, ba mhaith linn a bheith ag smaoineamh orainn féin mar eolaithe, mar dhaoine atá ag tóraíocht na fírinne. Tá go leor cineálacha tóraíochta eile ar siúl ag eolaithe chomh maith. Tá rud ar a dtugann tú, go háirithe sna Stáit Aontaithe, an áit a bhfuil sé, an taighde seo bunaithe, rud ar a dtugtar tenure. So ciallaíonn tenure go bhfuil post buan agat. Go dtí go bhfuil tenure agat sna Stáit Aontaithe, tá tú ar nós sclábhaí, tá tú cineál ag obair agus ag obair agus ag obair. Chuile uair beo, chuile rud gur féidir leat a dhéanamh, tá an oiread sin brú ann. Agus tóraíocht tenure a bhíonns ar siúl ag go leor daoine ins na, ní hamháin san eolaíocht ach réimsí eile chomh maith. Agus is claonadh mór millteach é sin chomh maith, mar má fhaigheann tú cuid de na foilseacháin seo, cuireann siad le do ghairm bheatha. So, gheobhaidh tú post buan as cuid de na páipéirí móra seo, má éiríonn leat na páipéirí móra seo a chur suas. So, tá claonta ann. Agus thug sé sin orm ansin smaoineamh ar an gceist, seo díreach le críochnú leis, déarfainn, nó b'fhéidir go bhfuil cúpla nóiméad eile agam, ach ehm, tá ehm, nuair a dheireann tú, nuair a chuimhníonn tú air seo, cuireann tú, cuireann sé, ardaíonn sé ceisteanna, an bhfuil tú in ann muinín a bheith agat as an eolaíocht chor ar bith, you know, an, más rud é go bhfuil daoine ag tóraíocht rudaí nach tóraíocht na fírinne atá i gceist leis, cé chuige ar féidir linn muinín a bheith againn as, tá siad ag tóraíocht poist agus ag tóraíocht go leor rudaí eile, cé chuige ar féidir linn muinín a bheith againn as an eolaíocht agus is ceist, Mhór mhillteach í sin na laethanta seo le daoine ag cineál ardú ceisteanna faoi vacsaín atá ann le fada agus faoi an víris agus faoi coróinvíris agus faoi chuile shórt. So conas gur féidir linn muinín a bheith againn as an eolaíocht? So smaoinigh mé air sin ar feadh píosa agus rith sé liom go bhfuil cineál cupla gné den cheist sin. So ar an gcéad dul síos, ní creideamh atá san eolaíocht, right? Ní ní iarrtar ort glacadh le aon rud gan é a cheistiú. Tá fáilte roimh chuile dhuine rudaí a cheistiú ach an fhadhb atá ann Níl an t-am againn, níl an t-am againn gach rud a cheistiú. So má tá tú ag iarraidh rud éigin a cheistiú, tá an-chuid oibre i gceist leis you know, tá an-chuid cúlra i gceist leis, tá an-chuid léitheoireachta i gceist leis, tá an-chuid cáilíochtaí, bhuel, níl mé ag rá nach féidir le haon duine aon rud a cheistiú mura bhfuil cáilíochtaí acu ach tá neart, neart, neart oibre le déanamh má tá tú ag iarraidh miontuiscint a bheith agat ar chuile rud atá ábharúil le ceist mar sin a cheistiú agus tá, tá na míosa, míonna oibre i gceist le rud éigin mar sin. So, agus an rud eile a rith liom a rá ná, is córas atá sa eolaíocht seachas cnuasach eolais. So ní iarrtar ort glacadh le chuile rud beo ach tá an córas sách maith. So an córas atá ann ná, cuirtear rud éigin amach, ceistítear é, tá fáilte roimh daoine é a cheistiú, tá tú bheith, tá obair i gceist le ceistiú. So ní féidir rud éigin a cheistiú gan an obair a chur isteach, ní cheart rud éigin a cheistiú gan an obair a chur isteach. Ach tá fáilte roimh é roimh rudaí a cheistiú, agus is córas é a dhéanann féincheartú, so sin an rud faoin eolaíocht, is córas atá de shíor ag féincheartú, so sin an rud atá maith faoi. Fadhb leis, ar an taobh eile, ná gur córas daonna atá ann. So, dá mo ghuth, tá b'fhéidir go ró-ard, is córas, is córas daonna atá ann, níl sé gan locht, níl sé gan claonta, tá. Tá sé á rith ag daoine, ach mar sin féin, feidhmíonn an córas féincheartúcháin go hiondúil. Feidhmíonn sé, b'fhéidir go gcuireann sé moill ar an eolaíocht, toisc go bhfuil claonta ann agus gur córas daonna atá ann, ach feidhmíonn sé. Agus an rud deireanach, b'fhéidir, a fhágfaidh mé sibh leis ná, go bhfuil cinnte, cinneadh le déanamh i gcónaí san eolaíocht, caithfear, cinneadh a dhéanamh céard é an eolaíocht gur cheart dúinn a bheith á dhéanamh, céard é an eolaíocht ceart. Domsa, tá eolaíocht go maith má tá sé fóinteach nó má tá sé spéisiúil. An eolaíocht is, an t-eolaíocht, an eolaíocht is fearr, ar bhealach, bheadh sé fóinteach agus spéisiúil agus, uaireanta, tarlaíonn sé sin má tá an t-ádh leat. Ach tá cinnte le déanamh chomh maith. ag muide mar phobal, céard iad na rudaí gur cheart go mbeadh eolaithe ag díriú isteach air agus ba cheart go mbeadh, agus sin ceann de na fáthanna go bhfuil mé an-sásta a bheith anseo inniu mar tá, tá, tá cineál comhrá gur cheart a bheith ann idir an pobal go hiomlán agus an córas eolaíochta. Ba cheart dúinn a bheith ag déanamh plé, cur agus cúiteamh faoi céard iad na ceisteanna, céard é an cur chuige, céard iad na rudaí ba cheart dúinn a bheith ag díriú isteach air. Tá go leor plé agus cainte faoi chúrsaí. intleacht shaorga, muid ag caint air sin díreach cúpla nóiméad ó shin, mé féin agus Tomás, agus tá cinnte faoi sin chomh maith. Céard é, an féidir linn an eolaíocht agus an dul chun cinn innealtóireachta agus AI agus é seo ar fad a chur in oiriúint don chine daonna? Agus is cuid de chomhrá é sin gur cheart a bheith leanúnach agus tá's agam go bhfuil Fondúireacht Eolaíochta Éireann ag iarraidh é sin a chur chun cinn, sin ceann de na fáthanna go bhfuil mise anseo, chuir Fondúireacht Eolaíochta Éireann mise anseo le bheith ag caint ar an rud, nó. i dteannta Tomás chun é seo a dhéanamh agus tá siadsan an-oscailte ó thaobh daoine páirt a ghlacadh sna comhráite seo agus bhí córas nó feachtas acu cúpla bliain ó shin le fáilte a chur roimh daoine a gcuid smaointí faoi na treonna gur cheart don eolaíocht a thóigeáil agus is córas, is rud, is comhrá leanúnach é sin agus mholfainn do dhaoine just a bheith cineál ar an eolas gur féidir páirt a ghlacadh, gur féidir suim a ghlacadh sna rudaí seo agus go bhfuil daoine oscailte le rudaí a mhíniú agus go bhfuil